ndewonụ ndị be anyị daalụnụ akụkọ a m ma-akọrọ unu bụ maka ndị chọọ ibi obodo oyibo nya na ndị nọ already especially ndị enwerọ di nya single mothers maka na ihe meni bụ na nwaanyị be anyị rapụrụ ụmụ ya wee gaba disco nya club neighbour wee kpọọ ndị eke ka ụmụaka ya na-ebe akwa ndị eke wee bịa wee chịkọrọ ụmụaka ya ka fa chịkọziri ụmụaka ya wee nata na-ebe akwa belide akwa ọ na-ayọ sị chịta a sị mba ọkwa till fa eluo 18 years and ka fa si ga-azụ ụmụaka fa ayara azụti ọfụma ọ yazị akpa agwa ka ndị Igbo nwaanyị a wee na-ebe akwa na-eme ka onye ala na-ayị unu afụgo ya ụmụnne biko ọ bụrụ na ị chọọ ije club ma ọ disco biko ihe ị ga-eme bụ i eje chọọ nanny nya bụ maid nya bụ child minder e nwere ndị oji nwee ndị official ndị official na-agala ọnụ mana biko jee chọọ ndị ga-enedolu gị ụmụaka anya ka i je meta onwe gị ọfụma asịrọ gị emetana onwe gị ọfụma gị nọzialụ na-alụsọ ọlụ ọlụ and gị emetana onwe gị ọfụma ọ dị mkpa na ị ga-emeta onwe gị ọfụma jee nwere aṅụrị mana ka e si ka i si ga-arapụ ụmụaka ị ma na ọ dị n'iwu ọ bụrụ na ụmụaka eluro 18 ị ma nrapụ nwụsọ fa ọ dịrọ ka ana igbo ụmụaka dị 10 ị rapụ fa maka fa na-atake very very precaution ebe ụmụaka nọ unu afụgo ụmụaka ebe ọbụla i je na ị kpọlụ fa ebe ọbụla i je na ị kpọlụ fa ị ga-akpọlịlị fa ị ya-akpọlịlị fa and o nwe ka i si ga na-agba ụmụaka gị ụja ndị neighbour ga-abịa kpọọlụ gị ndị eke kpọọlụ gị ndị ndị social si na ị na-agba ụmụaka ụja especially ị na-asụ n'onu n'onu oyibo ihe ga-azọpụta gị bụ ọ bụrụ na ị na-asụ igbo wee na-agba ụja maka ee eh, nwaada anyị a ọ na-asụkwa na igbo ụmụaka ya niile na-anụ igbo ọ bụ ya bụ na achịkọrọ ụmụaka ya kamgbe maka na ee eh, ndị neighbour sị na ọ bịa ọ na-agba ụja na-asụ ihe anarọ anụ ị ghọtago e wee chịkọrọ ụmụaka ya niile enuwa ee eh, ị fụzia nya kịta ọ dị ka onye ala na-atụtụ afịa o nwere ihe dịka na ị napụrụ mmadụ nwa ya ọkwa ị ma nwa mmadụ na-adị ka onwe ya ọ dị nnọọ ka onye lele onwe ya so onye na-arecover n'ihe a so maka ndị na-achọ ibi obodo oyibo ị ga-enwekwa maid enwerọ maid ị ga na-aplan onwe gị ọfụma ọ bụrụ na i nwerọ maid i je kpọta mmadụ o nwe ndị ọ bụ ọlụ fa ị chọọ ije ọ bụrụ na flavour na-abịa ọ bụ davido na-abịa ọ bụ ndị thousand laugh na-abịa ị chọrọ ije mụnye amụ na igwe amụ ị chọrọ ije mụnye amụ na igwe amụ ka i je meta onwe gị ọfụma ị ga-arapụrụ mmadụ nwa gị o nwere ndị ọ bụ ọlụ fa ndị be anyị igbo ọfafa nedolu gị nwa gị anya fa abịa nọlụ night na be gị i je pụta ị kwụọ fa ụgwọ ọ bụ ọlụ fa so anaghị m eme onye ọbụla advice ka ụdị ihe a mee nya imagine imagine good 18 years good 18 years and ụmụaka ụmụaka a ka pekecha papa na mama ọ- ụmụaka na-abụ onye tụbalụ ime ọ gọpụgokwe ọ gọchapụgo wee gaa iru afụrọzikwa ya i nee anya n'ihe onyonyo ị fụkwa onye ọbụla na-aga ọ kpọrọ nwa ya onye ọbụla na-aga ọ kpọrọ nwa ya ọ bụ ọrụ child minder na-agakwa afịa maka ị bịa chọọ ọrụ ị chọọ ọrụ child minder ndị ọcha anaghị ekwe alụ ọrụ child minder fa na-agba ọrụ ya ọsọ maka ọ dị sensitive fa na-agbalụ ọrụ child minder ọsọ ya bụ ọrụ nanny ma nurse ma health care assistant fa na-arụrụ ọrụ ọfisi fa na-apị kọmputa kọmputa fa achọrọ ime contact with people maka ụmụaka a fa bịa abịa mama fa bịa ọ na-enyocha fa kaa onwe fa mbọ a sị na i neterọ ụmụaka anya ị ga-anọrụ na-eneta ụmụaka anya ịdị sure na fa akara onwe fa mbọ ịdị sure na fa anụrọ ọgụ i nedo anya ị bụlụ anya saa anya gbada anya gị ga-aghọ anya nkwọ anya egbe ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ị lụọ child minder ọ kwa ị na-aghọta ọ bụrụ na ị chọọ ka ị lụọ child minder anya gị ga-aghọ anya egbe ee eh? ịdị sure na mbọ akara nwa mmadụ maka mbọ kakwara nwa mmadụ fa eji ekwu egwu egwu fa na-esue kwe to court ọ kwa ị ma obere ihe fa esue gokwe a na-adị anya saa anya gbada ị na-alụ ọrụ nurse ị na-alụ ọrụ child minder ị na-alụ ọrụ caregiver ị na-alụ ọrụ doctor ihe ọbụla iwu iwu iwu iwu iwu iwu iwu iwu iwu juru ebe niile ya bụ law law law law rule rule rule rule ya bụ ee keke ihe a fa na-akpọdị ya act act act act ebe niile mana ọlụ ahụ fa na-agbalụ ya ọsọ maka especially ọlụ nkụzi anarọ apịa ụmụaka ihe ụmụaka a na-eme ihe sọ fa ndị ọcha gbapụkwa ọsọ n'ọrụ nkụzi maka fa sị gịnị ị ya na-apịa ụmụaka ịtali ihe kwa gwa ụmụaka ụja ị fụge ụmụaka a na-emebiche na-etetoko nnọọ ụmụaka gị nata ị zụọ fa dịka ndị igbo ị gwa fa na unu bụ ndị igbo nee ka unu si eme na ene ene ene nke ndị nkụzi ma ọ bụ nke nke nke ndị nkụgọ nke a dịrọ mma ya wụsi ebe ahụ o were nke dị mma ịghọtago i were nke dị mma wee kụziere nwa gị ị ya na-akụziri nwa gị ya mebe nnọọ ihe niile and ị ga na-asụrụ nwa gị asụsụ Igbo maka ọ ga-azọpụta gị ofu mbọsị o nwere ihe ị ga-achọ ime i were asụsụ be gị sụọrụ nwa gị nwa gị i nee nya anya n'anya wee gwa nya ị gwa nya ọ ga-aghọta gị ọ ya na-etinye gị na nsogbu ọtụtụ ndị be anyị abago na nsogbu a nakọcha fa ụmụaka and a nakọọ gị ụmụaka gị ee eh, ụmụaka ga-aghọgokwa ụmụaka ndị ọcha ọta ya asikwa recover ọzọ and fa ya-arapụ fa ị mana abịa na street ị ya-afụ ụmụaka na-ebi ndụ jọrọ njọ na street ị fụ fa na street eh, ọkwa ụmụaka a nakọcha a nakọcha a nakọcha sị na a ya-azụ onwere onye ga-azụ gị ka nne mụrụ gị ya bụ ka ị makwa na nwa gị na-eme isi kpaka ịkaba arụgbu anya ịghọtago so ụmụnne ka anyị kwụsịgodi na ebe a nyenụ anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ndeewonụ ka emesịa